Soludo bụ the best thing megoro ndị Igbo so far ana m ekwu ya with fact and evidence mm-hmm.
eze aka ọ sị gịnị ọ sị na Soludo bụ ezigbote ihe Chineke ji wee gọzie ndị Igbo ngwanụ ka anyị geenụ ya ntị o nwekwa ike o jikwa pọịntị ka anyị geenụ ntị n'ụdị nke mara ebe pọịntị ya na-aga ngwanụ ụmụ nwanne m ee Igbo be anyị mma mma nụ Nke echi ya zelu aka maazị Ezeaka Ejiofor onye ndu na onye nchịkọta omenana bụ ụzọ eziokwu na ndụ worldwide tata achọrọ m iji ohere a ụtụtụ anụnwa tata bụ Monday right wee kene his excellency the executive governor of Anambra State in the name of Charles Chukwuma Soludo Nwamgbafọ Soludo bụ the best thing megoro ndị Igbo so far ana m ekwu ya with fact and evidence His Excellency Charles Chukwuma Soludo bụ one of the best thing one of the best thing megoro ndị Igbo

ị gụwa anyịnwa megoro ndị Igbo ihe ọma Soludo so na one of the them wepụtara onwe ya agbanyeghị pozishọn ya agbanyeghị na Naịjirịa bụ ebe eji religion agafelu with okwu asị but he put on what we call self-determination to deliver our life and our unborn children. Nwanne ya post akpọtụ na Facebook na eme two eight pastors arraigned na court and they were all remanded in prison Soludo Chukwu gọzie gị Ana be anyị gọzie gị Ana Aguata gọzie gị ọ ga-adịrị gị na mma nwa maazị Ezeaka Ejiofor sị ka m gọọlụ gị ọfọ n'ụtụtụ a ọ ga-adịrị gị na mma because na ị bịanụ n'ọgụ m na-anụ this is what I have been fighting since ndị egbuona ndị be anyị ndị egbuona ndị be anyị ọ nwayọọ nwayọọ otu i bidoro ya kịta a lot of them a ka ya-eme arrest erika which m batakpo isi kịta m ma-ewetakwuzie petition to Udogachi office with evidence e je butebe ha ofu ofu thank you for coming to my aid thank you for responding to my voice because ọ mụnwa bido tiwe mkpu a n'ana Igbo because some of you governors senators bụkwa a victim to them unu believe bụrụ all these criminals many of you na-atụ ha ụjọ ụfọdụ n'ime unu na-eje agwọta ọgwụ na ha chọrọ ime politics nwa dibịa analụ fa ego fada analụ fa ego all those things fraud ọ da alụ ọlụ ọ mụnwa bụ onye izi mere native doctor arrest mebe ha arrest na Anambra before the governor start so my teaching my effort my fight so n'ihe motivate his excellency Charles Chukwuma Soludo today obido mee ihe ọ na-eme na Anambra m wee sị biko onye ọbụla bụ onye Igbo onye mee ihe ọma n'anị Igbo kenee ya Chukwuma Charles Soludo mere ndị Igbo ihe ọma m ma sị na o mere ndị Anambra Igbo in general nke a ka bụ mbido arrest a ga-agagide ruo ebe ndị bishọp nọ because na ndị a bụ arụ mere Igbo ndị a gbuketara ụmụnne anyị o nwere ihe m na-erite na-akwụ ma ọ sọ mkpali ka unu na-akpali m na-akọ m ọnụ and onye a na-akọ m ọnụ bụ onye m chọrọ ọdịmma ya onye m ma na ọ dị ime nwa ya nọrụ breech ọma mma pastọ gwa ya na ọ ga-amụ ka nwaanyị hibru na ọ ga-anwụ m na-agwa gị na enweghị jizọs ma ọ juju na-eme ka nwaanyị mụọ nwa n'udo so only solution ị ga-efolo bụ gị ị ga-aga surgery ma nwa gị nọrụ breech kupụta nwa afụ ife a ihe m fụ na my ngo asọ gị na m gụtara ya na skuul asọ gị na m gụtara ya na akwụkwọ ife a bụ afọ na ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ ihe a bụ ihe m fụrụ mụọ amụ sọsọ ihe dị iche mụ na medical doctor bụ na ha gara skuul mụ nwa mụrụ ya amụ fụ ihe dị iche fight gide mepekwuzie hospital ọ ya abụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ mụnwa maazị Ezeaku Ejiofor weta 50 million sị na m edowe 50 million Anambra nwere 17 local government if I'm not mistaken I don't know if I'm not mistaken. I think 17 local government or 20 something local government if I'm not mistaken. Kedu onye Agụata local government dara ngwọrọ Jizọs mere ọ gaba ije? kedu onye idemili north and south dara ngwọrọ jizọs mere ọ gaba ije kpọta ya bịa were 50 million kedu onye ọnịcha south north and south dara ngwọrọ jizọs mere ọ gaba ije kedu onye anambra west kedu onye anambra east kedu onye orumba north and south dara ngwọrọ jizọs mere ọ gaba ije kedu onye ihiala dara ngwọrọ jizọs mere ọ gaba ife a bụ ọgụ m na-anụ ka ndị be anyị face reality gọọmenti have the final say gọọmenti bụ god gị gọọmenti bụ jizọs ahụ na-achọsi soludo bụ your god i'm telling you soludo bụ jizọs ị nwere jizọs a ndị ọcha ji wori unu bụ gọọmenti your governor your president your senators bụ your jizọs ndị mere i ji dị ndụ taa bụ your governor your senators your president your governor decide na ị ga-anwụ taa ị ga-anwụ nothing will happen nta ma mfenidi na ihe niile a na-agwọ oke ite ihe niile na-eji jizọs eme baralalalala fa ncha nọ na prison kịta together in prison n'ọka enwerọ fa ncha taa ga-akpọ jizọs disappear and the condition soludo wetara dị very very very very very open and easy ọ bụrụ na soludo bụ ajọ mmadụ ọ ka itinye an a strict condition for them to receive victory ee eh, freedom mana ọ gwara ha ihe dị very simple gwọọ oke ite ahụ a na-agwọ ọgwụ ahụ a na-agwọ disappear from prison nobody will arrest you again ngwa mee rabakashi dabababababa si na prison pụta nobody will arrest you again ị nọrọ na-egbu ụmụnne m na-asị m gba nkịtị maka ego at the age of 17 years ma abụrụgo m a millionaire I could have controlled millions before n'ọnwa 2014 I have about six trucks six tippers na-agba n'isi onye nwere six tippers at 2014 abụrọ a poor man before m bata social media before social media m 2018 my wife bụ kpọbata m social media postiri nwoke m video na my site ebe m na-arụ ụnọ enu na Umusiome post ya na Facebook handle ya people dịzi interested help the man that is how I join social media on 31st night chi fotezi first new year of 2018 otu a ka Ezeaku si bata social media tupu m bata social media eproducego m film m spend over 3 point something million na-ekwu na my local government Uzo-Uwani na-ata afụfụ Chiwetalu Agu na-eti Uzo-Uwani na-atagbu onwe ha n'afụfụ maka ajọ ụzọ that was 2015 tupu m bata social media mụ nwa so na onye gọ one of the best car n'ime afịa anyị at that time mgbe afụ ana m agba 3 seaters highlander m gọ na Cotonou then tupu m bata social media so o nwere ife nwoke na-enwe enwe m enweghọ tupu m bata social media amụgo m nwoke mụọ nwaanyị rụọ ụnọ enu rụọ ụnọ enu bụ boys quarter n'ilu nwee lot of properties na Nkpor so amarọ m ife m ma-eji maka ego m ma-eji ego mee again today kedu ihe ọzọ m ma-eji ego mee ụnọ niine a m nwe kịta ofu bed ka m na-alalụ ihe niile a nwekọsị ofu bed ka m na-alalụ moto niile a nwere ofu ka a na-eji ebu m na ya ofu ka m na-anya na ya so why can't Matthias Ezeaku Ejiofor stand for the good of his people m na-agwa gị ị na-akpọ m iyi with imagination ị marọ na ara na-agba gị ị marọ na ị bụ criminal ị marọ na ị bụ deceiver nwa onye ọcha nọ be fa were telescope na-afụ ihe na-eme na be nna gị ị nọrọ ebe a na-afụ vision ị hụrọ na ahụ adịghị gị America nọ be fa were telescope na-afụ ihe na-eme na northern part of nigeria send a bomb there e kidnap nwanne fa na 2019 were telescope nyoo fụ ebe nwanne fa nọ na Sambisa forest fee jee bute ya ị nọrọ ebe a sị m na ị na-afụ vision m ji egwu if i become a governor tomorrow provide what it takes for you to be creative and productive and give the state what you want fụ gị ebe ị na-eme ekpere mechie anya time ị ga-emepe anya na-arụ screen for you go to prison i repeat my word ma ndị na-eme cut and join video na-epost ndị ụchụ
Hmm? ọkwa unu anụgo na onye guy point o ji wee sị na Soludo bụ ezigbote ihe Chineke ji wee gọzi ndị Igbo ikwete n'ihe o kwuru ka ọ bụ na ikwetahọ biko dee ya n'efere mba ụwa o i nenekwaanụ ọfụma mara ma pastọ gị eso na ndị a ejidechara ebe a ụfọdụ jezie ụka kịta ajụọ ha ebeezi ka pastọ gị nọ ọ sị a ah, pastọ anyị jebere obodo oyibo na emere invite obodo oyibo so nene ọfụma ọ bụrụ na pastọ gị nọ ebe a ị ma na onweghị obodo oyibo o jere na o so na ndị Soludo jide sị na ha bụ fake ọkwa Soludo kwuru na ọ bụhọkwa m ndewo nụ ụmụ nwanne m biko unu echezọkwana ịlike ịshare ịsubscribe daalụ